Wawazfumu Wawazfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana amene wazipha yekha chifukwa chakuti adamugwililira. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Favour Agibrow komanso mnyamata uyu, Agbona, amachokera ku Nigeria ku Delta State. Mnyamata ameneyu anagwililira mtsikanayu. Mkuluyu ali ndi zaka 44, ndi okwatira komanso ali ndi ana angapo. Nde kudapezeka kuti Favour Agibrow amafuna atapanga monetize page yake. anakumana ndi mkulu ameneyu amene amatchedwa Afiyangi Agbona komanso mkulu ameneyu amatchuka ndi dzina lakuti Odogwu Asaba. Odogwu Asaba ndi munthu amene ali ndrama. Odogwu Asaba adamuuza Favour, ineyo ndimapanga monetize ma page, ungathe kundipeza, nde anthuwa atacheza, anagwirizana malo okumanirana. Zotsatira zake Favour, mtsikana wa zaka 20, adapita kwa Odogwu Asaba. Atafika kumene kuja adapeza kuti kumalo kuja ndi ku hotel. Zotsatira zake adayamba kukana koma anamkakamiza mpakana mtsikanayu adalowa ku hotel kuja. Atangolowa mu room adamumanga kenako adayamba kumudya. Atamaliza kumudya iye uja adachokamo ndi kumapita. kumusiya mtsikana uja yekha ndi mtsikanayu adaimbira foni azibale ake mpaka na anamtumizira transport sanampatse chakudya mm anangomu kenako nkumapita osampatsa china chilichonse kenako adanyamuka adapita ku nyumba ndatafika ku nyumba zinthu zija zimamudya mu mtima choyamba mtsikanayo ndi oti sanagonaneko ndi mamuna ndiye zimamukhuza kwambiri zotsatira zake anapita kwa content creator wina wake ndi cholinga choti amuthandize ampangenso expose odogu asaba ndiye kudapezeka kuti content creator uja atangomva dzina lake afiyani agibona zotsatira zake content creator uja adayamba kumuseka mtsikanayo ndiye favour ataona zimenezi anaona kuti chabwino palibe zotsatira zake anangopita ku nyumba kumwa sniper atamwa sniper basi anamwalira. Panopa odogwu asaba wamangidwa dzulo pa mlandu umenewu ogwiririra mwana ndi mwanayo wazipha yekha ndi mwana wa zaka 20 ndinabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake isakudutseni komanso anthu ena ake asamakupusitseni akuluakulu choti mudziwe ndichi zikakhala nkhani za content creation pa facebook palibe munthu amene adzakunamizeni kuti ineyo ndimapanga monetize ma page zosatheka zimenezo china chilichonse chili m'manja mwa facebook inuyo ngati mufuna kupanga monetize page yanu kazingopangani post ma videos anu ndipo mukakhala ndi ma watch hours ma qualified views samakutsegulirani pompopompo content monetization tool aa amayipanga kale page ija review ayione kodi content yakoyi ndi yabwino content yakoyi sinapange trigger any policy nde akaona kuti page yako ili clean amakupasa kuti upange setup komanso choti muziwe ndichi kuti apange review page yako simakhala tsiku limodzi ungathe kukhala miyezi ingapo ukudikirira nde anthu amene amanena kuti ine ndimapanga monetize ma pages ndizi anthu amene aja zimene amapanga ndizi ukafikira amakugulisa ma watch hours kaya youtube akugulisa ma watch hours kaya ku facebook amakugulisa ma views aja amakuuza ulowe live kwa 1 hour nde ukalowa live kwa 1 hour ye uja amapita ku facebook kwako amagwisa ntchito timati pamload ukagwisa ntchito pamload ma views aja onse umayipanga post lese ku youtube ngati ukupanga ti stream ndi ma views aja a video yaja amabwera no ku page kwako ndi zimene zimapangisa kuti ukhale ndi ma qualified views nde ukakhala ma qualified views aja kumbukirani amakhala 90 days nde ngati iweyo sumapeza ma views awawa mwachilungamo ikakwana 90 days ma views aja amapita nde ukuyenera uzampaseso ndrama kuti akupangire ma views aja kumbukirani mu 90 days imene facebook imakhala yopanga review page yako kodi page imeneyi ili qualified ndi izi ndiye kuti apange review page yako imadusa 90 days imeneyi ndiye ma views amene amakupatsa ndi a 90 days ndiye ngati iweyo sukukwanitsa kupeza 60k qualified views mu 90 days imeneyi munthu uja atakupatsa zima views za- zobera zija ndiye kuti ma views zobera aja azapita chifukwa choti facebook kuti ipange monetize page yako zimatenga nthawi ndiyosiyana ndi youtube youtube ukangokwanitsa pompopompo pa pa pa zatheka sizimatha wiki ayi nde akuluakulu munthu asamakunamizeni kuti ine mapanga ndimapanga setup ma page asamakupusiseni zinthu zimenezi mukungoyenera kuti inuyo mugwire ntchito molimbika muzingopanga post ma videos anu muzingopanga post asangonamizeni kuti ine mapanga zakuti mapanga zakuti